Wawa zfumu wawa zfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mmayi uyu. Mayi ameneyu akuti banja la kwawolo sakulidziwa. Mayi ameneyu akuti azibere ake sakwadziwa. Mayi ameneyu akuti mayi ake sakwadziwa. Mayiyu ali yekha yekha. Alibe m'bale wake. Koma poyamba adali ndi m'bale wake. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengere phunziro. Mayi ameneyu anapangidwa interview ndi Brother Seuni. brother seuni ndipo panopa akusakasaka azibele ake koma mayiyu anachokera mu banja labwino ali wang'ono akuti muzi mwa kwawo munabwera anthu anthuwo ankanena kuti achokera ku america ndi ankafuna ana amene ali ndi luso ana amene amatha kuyimba ndi cholinga chakuti awapange promoti ndi anthu ammuzi adasonkhanisa ana onse ndiye mtsikanayo adalinso mgulu la ana lija anafika pa iyeyu atamuona kuti ali bwino angathe kuimba atampanga select adawauza kuti inuyo mupita ku america ndipo tikupangirani mapasipoti adawapangira mapasipoti adatuluka ndi anawatenga pa chibasi atawatenga adapititsa ku zimakontena ana onse aja amene anasankhidwa adawaponya m'makontena ndipo anapanga shipi ku Libiya. Atafika ku Libiya kuja ana aja sankadziwa kuti ukoko nku Libiya mwina ankangoti ndi ku America chifukwa chakuti adali ana ang'onoang'ono ndiye kudapezeka kuti ana anzake amene anatumizidwa limodzi ku Libiya kuja adawachotsako ankapititsa maiko osiyanasiyana ena madera ena ku Libiyako ndiye kudapezeka kuti iyeyu adamtumiza kwa shehe wina ku libiyako ndi adayamba kukhala mnyumba mwa shehe uja ndi amakhala ye amakhala ye mpakana adakulako wezi kenako shehe uja adayamba kumgona iyeyu mpakana mwana wa shehe uja ankamgona iyeyu ngakhale ankolo ake a shehe uja ankamugona iyeyu ndi amati akatenga mimba amamdikira kuti abereke akabereka amatenga mwanayo iyeyu samamuona mwanayo ndi amangobereka mpakana anali ndi ana folo koma anawo sakwadziwa anawo sadaoneko anawo sadayamwiseko ndi amakhala ye amakhala ye ndi tsiku lina ashehe aja anamutuma kumsika koma nthawi zonse amene ankapita kumsikako adali ashehe aja ndi tsiku limenelo ashehe aja adamutuma iyeyu pita kumsika kagule zakuti ndi anamupatsira anthu omuyang'anira kuti asathawe ndi anthu aja ankamuyang'anira iyeyu kwina kulikonse kumene akupita mumsika muja ndi akuti ali mumsika muja adakumananso ndi mtsikana wina wa kwa zotsatira zake adayamba kuyankhulana ndi mtsikana uja mtsikana uja ananenanso kuti nanenso andipanga chimodzimodzi ndinabweranso kuno ndi njira yomweyo imene anakutengera iweyo zotsatira zake mtsikana uja adamuuza mmayiyu ine ndifuna ndithawe Mayiyunso ananena kuti nanenso ndimafuna nditathawa koma sindikudziwa kuti ngathawe bwanji. Zosatira zake anthu aja anambopanga ma plan. Mwamwayimwayi mayiyu adakwanisa kuthawa. Sindikudziwa kuti anayenda bwanji kuchoka ku Libyako kufika ku Nigeria koma panopa ali ku Legosi mtawuni akukhala mu chitenti munsewu. ndipo ntchito imene akugwira panopa ndi pa filling station amangowathandiza anthu amene amagwira pamenepo ndi cholinga chokuti azimpasa chakudya ndiye mmayiyu wabwera poyera akufuna azibere ake koma iyeyu sakuwadziwa azibere ake ndipo sanawaoneko chifukwa chakuti adamtenga ali wang'ono ndiye iyeyu akusakasaka kumene kuli azibere ake apapa nde anapita kukampanga interview brother seuni ndi cholinga choti mwina ena ake amene akumudziwa kapena amene adziwa nkhani imeneyi athe kumufikira mmayiyu ndiye ndangobwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengerepo phunziro akuluakulu khalani osamala kunja kuno kunaopsa ndipo zinthu zimenezi mpaka na pano zichitikabe